Mwaswera bwanji, mwaswera bwanji. Nesta the black teacher. Kunja kwada kuno nthawi ndi 10 koloko ya usiku. Tsiku ndi lomwe lino eh, lachisanu pa 28 November. Just ka update nkhani ya ku Hong Kong ija iyi zavutatu. Eh, zavuta Chifukwa chonena kuti padakali pano anthu pafupifupi 200 sakudziwikabe kuti zathera bwanji. Koma anthu amene amwalira pa ngozi ya moto uja tsopano afika 128. Mamawa uja ndimakamba ali pa 94 tsopano 128 ndiye nambalayi zachidziwikire ikwera. Confirmed pali ma foreigners awiri azimayi aku Indonesia amene ali among the dead, the confirmed dead. Koma on top of that kuli ma foreigners 32 amene sakudziwika kuti ali kuti. Ma foreigners amene amapezeka ku Hong Kong amakhala ambiri ma domestic workers amene amagwira ntchito za care giving eti zosamalira nyumba eyaa ku Hong Kong kumeneko siku mainland China iyaa ku Hong Kong eya kuli anthu andalama zawo so amapanga hire ma foreigners kuti aziwalelera ana adzi adzisamala m'nyumba and ma helpers ake ambiri amachokera ku maiko a Indonesia ndi Philippines So kumakhala azimayi ambiri aku Philippines, ma Filipino ndi azimayi aku Indonesia. Ndi chifukwa chake mwa among amene avulala ndi amene amwalirawa ngaku Indonesia. Koma lilikonso gulu laku Philippines lomwe limakhala m'ma location amenewa. Eyetu. Uh, it's a developing story. Nkhani, ya, nkhani yomwe ndabwera nayo madzulo ano yoyamba ndi imeneyo. Nkhani yachiwiri tilowere ku Nigeria. Nigeria mwakumbukira nkhani zija za ana anakatenga ana sukulu ku sukulu ya St Mary's ya Katolika anatenga ana kuchokera kindergarten a primary pafupifupi onse kumakwana 300 ana a secondary aphunzitsi anagwiranso wansembe ndipo adamtenga wansembeyo anagwidwa separate eti osati ndi ana a sukuluwa pa sukulu paja komano wansembe ameneyo waphedwa atulusa video yake akumupha amapanga demand akuti 600 million ndalama zakumeneko kuti ammasule wansembeyi koma chifukwa choti ndalamazo sizimaperekedwa apanga video akumupha wansembeyi ndi mzimayi wina pamenepo amene anagwidwa. Zigawenga za ku Nigeria zimenezo. Um, ana amene anagwidwa sanapulumutsidwebe. Tinamva kuti pa gulu lonse alipo ana 50 amene anakwanisa kuthawa kubwerera, koma osala ambiri sanatulukirebe. Zidakatero mpaka pano. That is Nigeria. Tipite ku America. Ndinakamba vidiyo yokhuzana ndi US Dollar, Standard Bank ndi Chinese RMB ku South Africa kumeneko. Komano nkhaniyi ndi ya Donald Trump. Donald Trump dzulo walengeza kuti chaka cha mawa South Africa sazayitana isazapite nawo ku America ku msonkhano wa G20 akuti msonkhano umene uzakhala wa G, G19 South Africa isapiteko Donald Trump wadana ndi South Africa sizinathere pamenepo Donald Trump wanena kuti lero nosopano wanena kuti akuyimitsa immigration ya anthu onse ochokera ku mayiko osauka third world countries akuti ayimise kaye apange pause chifukwa mmbuyomu America amalandira anthu ochokera kuma third world countries ambiri ndipo mwamuonongera dziko lake la America Donald Trump watero. Ma Americans akuvutika dziko lawo likuvutika chifukwa anthu amene mwachokera ku maiko osauka inu mukapita ku America mumadya zinthu zaulere mumadya ndalama zawo. Kodi nkhani imeneyi ikuchokera pati? Tikuziwa Donald Trump walimbikisa kuzochotsa anthu mu America ma illegal immigrants, koma pali state ina ku America ko yomwe imatchedwa Minnesota. Ku Minnesota kuli malo amene amakhala ngati a small Mogadishu Somalia yemwe uja, chifukwa chonena kuti kamba ka nkhondo ku Somalia anthu a ku Somalia amapatsidwa ma visa, ma asylum nde amatengana mabanja awo onse. Ku America kuli ku ku Minnesota kumenekuku kuli malo city yonena kuti iyi ndi Somalia aliyense amachita kudziwa zoti Somalia in America chifukwa kuli ma Somali okhaokha anyamata, amuna, akazi, azibambo ena akalambila komweko ma Somali okhaokha ndiye kulinso crime kwambiri ku city imeneyi. kumakhala ma gangs achi Somalia ndiye akuti kunali program ya welfare yopereka ndalama, zithandizo zosiyanasiyana kwa anthu amene asali pa ntchito amene akuvutika makamaka a asylum wa ndiye kwapezeka kuti kafukufuku atachitika ndalama zambiri amalandirisana ma Somali wa ndipo akazitenga amatumiza kwawo ku Somalia kumatumizira abale awo, zina akuti zimapita kwa Alshababu. kuli timagulu tina tom, ku, Soma, ku America komweko ta ku Somalia tomwe timasapota Ashababu ndipo timakhala tikutolera ndalama ku America kuja nkumatumizira Ashababu ku, ku, so, ku chani ku Somalia ndiye kafukufuku ameneyi wapangisa kuti Donald Trump tsopano anene kuti apanga cancel ma green card amene anapereka kwa masomali Apanga cancel amene anapasidwa kale citizenship, asylum ithelaso pomwepo moti akufuna apange deport pafupi fupi 30,000 ma Somali abwelele kwawo. Tikuziwa zoti sangapange zimenezo yekha zinthu zija zipita ku ma court chifukwa ma Somali ambiri sopano ni nzika za America eyaa nde zipita ku ma court komano zingosonyeza kuti Donald Trump walusa. Chifukwa izizi walemba lero zonena kuti waimitsa from today saperekanso salolanso anthu ochokera kumaiko osauka kuti alowe mu America. Akuti mpaka pa, mpakana akonze kaye America, akaikonza America zinthu zikayamba kuyenda bwino ndi azatsegulanso kuti mwina anthu ayambe kupita. Donald Trump tapempherere abale athu ena ndi ena amene ali ku America ya makamaka amene alibe ma status abwino ndicholinga choti zimenezi ziwaphonye eyetu guys ndi agalu ya ya agalu tisiye kaye koma anthu akubakira ya agalu tisiye kaye tingolekeza pamenepa update tilowe live ticheze